but we koma shall be the witnesses tidzakhala ife mboni
the witnesses mboni who is a witness kodi tikati mboni ni ndani
a witness tikati mboni is the carrier of a testimony ndi munthu amene wanyamula choonadi chakecho
A witness mboni is a carrier ndi munthu of a testimony. amene wanyamula umboni
A carrier of the testimony. munthu amene wanyamula umboni Now, can I now explain it in the context of the scriptures? nde ndifotokoze monga malemba A witness mboni is a person ndi munthu that has carried the testimony amene wanyamula umboni of what God is doing in time. wa chimene mulungu akuchita mu nthawi imeneyoyo
You follow what I'm saying? mwamva chimenechi Because the, I, the, the whole issue there nkhani ili is apa about time. ndiyokhudza nthawi ndi nyengo
So it's not just carrying a testimony. Ndiye sikungonyamula umboni chabe. But what is it? Koma ndi chani? That God is doing now. Chimene Yehova akuchita panopa. It's about today. Ndizokhudza lero. A witness of the spirit of God. Mboni ya mzimu wa Mulungu. Carries a testimony of time. Imanyamula umboni wa nthawiyo. He has what He has a testimony. mboni iyi imakhala ndi He umboni testifies umene to imayankhula the generation of his time. ku mibado ya nthawi yakeyo This is what God is doing in time. kuti panopa zimene mulungu akuchita ndi izi umboni This wake ndi time around, panopa pano this is what God. yehova akuchita ichi This is what God is doing. mulungu akuchita ichi And in this time, mu nthawi inoyo you carry the testimony in you. iweyo umakhala ndi umboni wa zimene Of the zonse time. wa nthawi yakeyo Let me just check with you for a few minutes. ndingokufunsani Do you know what God is doing now? mukudziwa chimene mulungu akupanga pano Do you know where the church is in the kingdom? mukudziwa kodi mpingo mu nthawi ya mulungu uli His pati power. Do you know how you can see? mukudziwa mungadziwe bwanji A man that has given or uh, uh, assigned himself to be a, a, a, a, a what? To be a witness. Of munthu God. amene walola kukhala mboni ya mulungu You will see, you will know. udzadziwa ichi What God will be emphasizing chimene mulungu adzitsindika and doing, ndi kuchita it will tell you chidzakuonetsa of what God is doing this time. ndi chimene mulungu akuchita nthawi inoyo Is raising the church. akudzutsa mpingo wake akukongoletsa mpingo wake akuswa mphamvu za oyipayo ukuchiona kwina kulikonse by the witness of the spirit ndi umboni wa mzimu that tells you now ichi chikukusonyeza there is something pali china chake in the calendar of god pa kalendala ya mulungu that god is fulfilling in the church chimene mulungu akwaniritsa mu mpingo wake This is the time iyi ndi nthawi God imene mulungu is fulfilling it. akukwaniritsa ichi Fountain, listen to me. fountain imva ichi financial fortune chuma cha umulungu has been evidently demonstrated chakhala chikuonetseredwa ndi umboni in the fountain of victory mu fountain of victory that this time kuti nthawi ino is what God is doing ndi chimene mulungu apa- with a- our church. akutipatsa chuma zaonekera whether you like it or not olo ufune olo usafune one area the lord is going to use the church mbali imodzi imene mulungu agwiritse ntchito Conquer in mpingo the end wake time. kuti ugonjetse is mu in the nthawi area of resources ndi mbali ya chuma Believe you me. Ichi kulubiri. Okay, let me just prepare you. Maybe some of you don't understand. Ndingo kuza. I know some of you say every time we talk about money you Ena numara ndalama so. Achulaso ndalama chalichi. There is things there are things that are happening prophetically. Pali zinthu zochitika maoneneri. To the world economy. Kudziko ndi chuma cha dziko lapansi. Whether you like it or not. Olofuna olosafune. There is what we call shaking. Pali kugwedeza kumene kukuchitika. That is going on. Kukuchitika kugwedeza. It is not just us here. Siku Malawi kokha kunoyi. It's everywhere. Dziko lapansi kuli konse kaya ku America kaya kuti. There is a shaking. Pali kugwedezeka kukuchitika. Money is going to be very difficult. Ambiri ndalama zikuwavuta kupeza.
Life is going to be very tough. moyo kuwavuta olo azungu amene Financially, zachuma zikuvuta ku dziko lonse lapansi
and it is at the same time ndi nthawi yomweyo zachuma zikuvutayo

of the time. umboni wa nthawi ino That's what Peter says. zimene petro akunena He says, We are chosen akuti ndi ife to be the witnesses. amene tasankhidwa kukhala mboni
That testimony umboniwu is being revealed ukuvumbulutsika in this time. mu nthawi ino And he says, nde akuti "May- maybe I should read that mwina ndikuwerengereni because I wanted you to go up to that extent. He was talking about his own testimony. akunena za umboni wake He says, Our testimony akuti umboni wanga was to tell all the people umafuna uze anthu that Jesus kuti yesu is He.
ali pano He's a Messiah. ndi mesiya

So when they were actually brought into Nde- that time, atabwera mu nthawi imeneyi there was what God was doing. pali chimene mulungu ankachita The testimony was to show the world umboni unali kuti dziko lidziwe Jesus is the Messiah. kuti yesu ndiye mesiya ndiye unali umboni He's the unkachitika Son of the ndi living God.
mwana wa mulungu wamoyo Son of the living God. mwana wa mulungu wamoyo But that time passed.
koma nthawi imeneyi inadutsa

Never. sudzapapeza pamene alemba I- I'm helping someone right now. enanu ndikuthandizani I know you're watching me. tikudziwa You mukuonera have been saying, mwakhala mukunena kuti but let the church be like the early church. ee mpingo tibwerere ngati m'mene unalili We kale exist in different times. nthawi yathu ino ndiyosiyana ndi yawo Be exactly like the early church. sitingakhale ngati iwo aja The matters we are dealing now nkhani tikulimbana nazo are pano different from the matters ndi that zosiyana the early church was ndi dealing with. zimene ankalimbana nazo iwo aja uthenga wakenso ndi osiyana umene amalalikira Inu muli pano inu. inuyo Kodi zaka 5, 6, 7, 8 zapitazo. pompano Kunalibe spiritual husband? analiko Ha?
analiko Pa- kulikonse pano ali kuti spiritual husband wati zii
pano spiritual husband ali kuti watha mphamvu enanu pano mumapita i see spiritual husband e, ma, kwa prophet e, ndikuona spiritual oh, i husband see spiritual e, ndikuona spiritual husband aliyense wamkazi amamuuza zimenezo
pano ali kuti ati zii unenero umene unatha kodi ngati umenewo watha ndi chiyani tikupa- tikulimbana nacho no pano apeza utino nthawi ya tchalitchi imayenda mu nthawi yosiyana imasintha and mulungu akamazoza anthu mm. zimene ndifuna ndikuwuzeni pompano akamazoza anthu mm. amazoza monga mwa nthawiyo ndi mavuto ali pamenepo simungayembekezere kuti kuzoza kwa ine lero kufanane ndi peter amene nthawi yake Nthawi ya kunalibe Petro.
spiritual husband ayi inu sikungafanane spiritual husband mungamuwerenge baibulo ayi nyengo zikusintha umboni umene ndikuyenera kunyamula pano ndi umboni wa nthawi ino yes anthu akuchoka ndinali ine ndinali ine i'm sure i'm gonna come back to, to english soon pepani ndinenanso just remain chizungu there just remain there ndinena chizungu i'm pompano speaking in tongues for a few minutes